This thing will change your life. So you take it and then you dip it into the sauce. And I'm telling you guys. What? Hmm. Oh wow. Unu anụgonu nke a nke taa abụrọkwa mụnwa kwu esichara m nke taa kụnyelu nwa ada Ghana mụ na ya bi o rie wee gwa m na ọ na-amasị ọfụma mụnwa sokwa wee rie o mana asị m ka o si n'ọnụ onye ọzọ wee pụta na ihe m si tọrọ ụtọ ọfụma ndị be anyị ekene m unu n'ihe nkiri taa aga m egosi unu ka m si si ihe ndị oyibo na-akpọ seafood boil ya bụ na ihe ọtụtụ ihe e ga-etinye n'ihe a bụ ihe si na osimiri apụta ị nwekwa ike kpọọ ya nri osimiri ma ị chọọ ikebiri ekebi ihe m ji wee sie ya ihe m tinye n'ime ihe a m si bụ etinye m ọka tinye mussel tinye prawn mussel na prawn enwerọ ka esi akpọ ya iche n'asụsụ anyị ama m na ọtụtụ n'ime unu ma na ihe na-eme n'asụsụ anyị bụ na o nwere ụfọdụ okwu enwerọ ka esi akpọ ya iche n'asụsụ anyị kama ihe anyị na-eme bụ abịa asụpee ya kpọzie ya mana ịkpọ ya ọ ga-adakwa otu o si ada n'asụsụ oyibo etinyekwa m ejuna tinye akwa tinye nduku na-atọ ụtọ tinye anụ ọkụkọ ihe ka mkpa bụ na n'ime ha a na-eji bọta rinne eme ya ya kpata itinyekwa bọta tinyecha ya kwuchizie ya etinyekwa ihe ndị ọzọ dịka nnu jinja akwọrọ akwọ paprika Maggi unu ga-afụ na abịa m jiri ofu ite wee sibe ya wee fụ na the ite anabatarọcha wee wụpụ ya n'ite bukarịnụ ọ ka mkpa na ị na-esi ya na itinyere ya n'ite nwere ime ka o wee ka mmiri ghara ịda asụpụta ma ọ sụba ya itinyechazi ihe ndị a niile ikwuchizie ya ọ dị mkpa na unu ma na maka na anụ ọkụkọ ebe a ada esi ike etinyekọsị m ihe niile n'otu oge mana anụ ọkụkọ be anyị na Naịjirịa na-esite ike ya kpatara ọ ka mkpa na ibu ụzọ sie anụ ọkụkọ ka o detụ tupu itinyezie ihe ndị ọzọ ka ọ na-esizi n'ite ọzọ emebezi m ihe nsuru n'ihe nsuru a ihe dị mkpa ihe naabọ dị oke mkpa na ị ga-eji mee ya bụ bọta na galik ị nwezi ike tinyezie ihe ndị ọzọ ka o si masị gị unu ga-afụ na mụnwa tinye yabasị na ose maka na ọ na-amasị m iji yabasị na ose n'ihe niile m na-esi itinye Iyee ya ihe dị ka nkeji e, atọ. Iyecha ya nkeji atọ, ịpịnyezịa mmiri oroma nkịrịsị situkwa ya ihe dị ka nkeji atọ maọbụ anọ mana uche gị ga-adị na ya ka ka ọ hapụ ile ọkụ uche gị adịkwa na nke ọzọ na-esi n'ite nke ọzọ ka ha naabọ rapụ ile ọkụ isichazie ya ịrọtuo ya kupie inwe ike rapụ ya ka ọ jụtụ oyi tupu iribe mana ụbọchị m siri ihe a ezigbo agụụ nọ na-agụ anyị na-agụ mụ na onye mụ na ya bi ya kpatara ya esichara m anyị kupu na efere wee ribie ozigbo ozigbo ahụ ụbọchị satọde ka m mere ya maka na anyị nọ n'ụlọ with ihe na-eme kịta mmadụ ncha na-anọ n'ụlọ oge ọbụla so ya kpatara o nwerọ ihe dị iche na satọde na ụbọchị ọzọ mana ụbọchị satọde ka m siri nke a na ife satọde ka m siri ya anyị ji iko mmanya wee rie ka ọ na-apụ ọkụ maka na agụụ ji anyị ụbọchị ahụ esichago m ụnụ afụgo ka o si pụta ọ ga-amasị m ọfụma ma ụnụ nwaa ya nachiyata gwa m ka o si pụtara ụnụ gwakwanụ m ihe ndị unu tinye na nke ụnụ ụnụ agwa m ma ọ bụ ihe na-amasị unu ịdị eri kwa oge ka ihe ị ga-eri sọsọ otu oge a iri ya ịma erizi ọzọ biko nachiyatanụ gwa m ka o si pụtara ụnụ gwa m ihe ndị unu tinye gwa m ihe ndị unu etinyerọ gwakwa m ihe unu ejirọ tinye ihe ndị unu etinyerọ daalụnụ bikonụ onye ọbụla nọrọ ọfụma daalụ